rahmatulahi ta'ala wa barakatu an b'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ don kira mantonya la ka deli ala fɛ a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o jidi ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan Ni y'an ye kangaba mara la jamiyatu ansardini isilamiya tɔnden minnu bɛ kangaba n'a mara la olu ka turunɛba nɔkantugu kan min hukumu na n'u ye wele bila an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ ma aseyidi serif ahamɛd tijani haidara Mɔzɔn a ka na a sen jɔ u ka sigidaw la ka ala ta fɔ alajɔnw ɲɛna ani fana ka walawalali kɛ fɛn na u mɔkɛ muhamadu mustafa alayhi salam a nana ni fɛn minnu ye ka d' a kan olu de y'a tigiw ye olu de y'a dɔnbagaw ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka kumakanw na cogoya min na ko ni tinɛnin ye min f'i ɲɛna bama ɲɛkili ko la a dɔnbaga y'a f'i ɲɛna Ni an ye u ka dugu la dugu min n'u b'a wele Banankɔrɔ, yanni an karamɔgɔ an bɛ don nin dugu in na, o sira in kan kanubaaw, lafasabaaw, tɔndenw, u caman y'a laɲini an karamɔgɔ ka nin tɛmɛ sira in fɛ, a ka jɔ u ka yɔrɔw la ni ka duwawudonw ni foliw ni dakuruɲɛ damadamanin f'u ye. An karamɔgɔ Aseyidi Serif Ahmed Tijani Hayidara, a jɔra ni ka dakuruɲɛ damadamanin k'u ye ani ka foli ni duwawu kɛ u ye. an dolen kɔfɛ banankɔrɔ an karamɔgɔ taara foli bila dugu in maabaw la k'a daminɛ a marabagaw la n'o ye dugutigilakaw ye ani fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔ ma n'o ye alimamu ye o kɔfɛ banankɔrɔ duguladenw jamiyatu ansardini isilamiya tɔndenw ani ka fara groupement des leaders mɔgɔw kan olu ye an karamɔgɔ bisimila o senfɛ an karamɔgɔ ye banankɔrɔ groupement des leaders mɔgɔw ka bureau valider o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ surɔfanatow dulen kɔfɛ u ye wajulu kɛnɛba si sigi u ka fɛrɛba kɛnɛ kan an karamɔgɔ a bisimilalen kɔfɛ wajulu kɛnɛ in kan dugu in maabaw dugutigilakaw alimaminakaw zenɛsiw an balakaw ani fo ka taa se mɛriw ma olu y'u ka nisɔndiyaw an'u ka folikanw jira o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ an karamɔgɔ nana laseliw daminɛ a ka laseliw kɔnɔna na a nana ka na walawalali k'an ye silamɛya donkan layidu wɔɔrɔ kan o min ni ni baara kɛra n'a ye an bɛɛ lajɛlen bɛ balo hɛrɛ la wa an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ ani kiyama fana An ye min sɔrɔ kɛnɛ in kan ne ni aw ka jɛ an k'o seereya tiyani an de fɔlɔ tɛ nin filanan tɛna kɛ ni sabanan tɛna kɛ nin an ye ɲɔgɔn le minɛ hayidara ko i ma nɛnɛ ye i tɛ nin dɛ mɔgɔ wele tɛrɛn na ko su rɔ n'a jama bɛɛ ka taa ni hayidara ko tɛ aa tiɲɛ lɔɔni ko tɛ dɛ tiɲɛ barika don dɔ nɔ lɔɔni kɛ o tɛ jama nin sɔrɔ dɔ kalannen o tɛ jama nin sɔrɔ dɔ ye le o tɛ jama nin sɔrɔ tiyani i fa ala barika y'a fɛ an b'a fɔ barikaden de e de an bɛ foli kɛ ka an ka dugutigi ko ten ko ka foli kɛ k'a ka dunya a ka ba ye hali bi kuma kɔkɔ ma a kɛ dɔw kɛ dugu ye A ka dugawu kɛ dugu ye mɔgɔ fɛn fɛn mana ko fɛn fɛn ma kalan barika fɛn fɛn bɛɛ ka dugawu kɛ dugu ye jama nalen bɛɛ an ka foli bɛ aw ye alimuhajirinaw aw le bɛ ziyara la dugukolo kan k'an ka foli bɛ aw ye aw bisimila ka bɔ aw ka so ka na aw ka so fo ka taa dunya ban belebele dunya bɛ yɔrɔ min na belebelew de barika la o ni belebele dɔw ma na ka dugukolo nin barika k'a sabati dugukolo nin tɛ lɔ o alihamudulila k'an sewalen an tɛ se ka kuma nin fɔ ka se a dan na an b'a fɔ ko belebele min nana a n'a kɔ jama bɛɛ ka ye bisimila nka mɛ hami dɔ kɔni bɛ an na bawo Ibrahima bila an ta sisan dugu nin bɛɛ marabolo bɛɛ hami bɛ bɛɛ la sisan dunya laban tele in na sabu an bɛ nafolo le kɔ ta An bɛ nafolo de kɔ ta sanu nafolo o ye ala bolo a tɛ ban barikama ka dugawu b'a lase an ma barikama barikama min bɔra barika la a barika a bɔra barika bondon kɔnɔ a bɛ dugawu kɛ barika da la a bɛ jaabi a bɛ jaabi Ala wa taala ko a ye n wele n b'aw ka weleli jaabi belebele a ye n wele n b'aw ka weleli jaabi ko an natalen bɛ Sheikh Tijani Hayidara la bi su in na
an bɛ kuma jeunesse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛman fara a musoman kan an b'a fɔ Sheikh Ahmed Tijani Hayidara ko a bisimila a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so kɔmi an ka imamba y'a fɔ cogo min na an bɛ o de nɔ kan da a ka dugawu k'an ye diinɛ sabatili la dugu in kɔnɔ A ka dugawu k'an ye yalasa denmisɛnw bɛ se ka kɛ mansaw sagokɛla ye a ka dugawu k'an ye yalasa denmisɛnw u kɛlen bɛ ka jogo kolon min ta n'o ye dɔrɔku ta ye n'o ye mansa bonyabaliya ye a ka dugawu k'an ye ala ka to denmisɛnw k'o dabila ka foli lase kira mɔden ma n'o ye Sheikh Ahmed Tijani Hayidara ye vraiment an bɛ kɛnɛ sanumanba de kan an bɛ kɛnɛ hɔrɔnma kan vraiment an bɛ kɛnɛ lanbema kan n bɛ profiter na vraiment ka fɛn dɔ ɲin'a fɛ parce que jama tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten gansan nin nɛnɛ na ne mɛnna nin ye san fila ye commune kun na nin nɛnɛ na k'a fɔ nin jama sugu ka bɔ tan vraiment o tɛ kɛ ko lakolon ye an b'a ɲin'a fɛ Ee kɔmi n ka alimami y'a fɔ cogo min na ani dugutigi fana y'a fɔ cogo min na ne bɛ n ta da o kan donc hakilina saba de b'an na yan bi a fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye a kɛ duwaw k'an ye an ka diinɛ tagabolo ɲuman na parce que ni diinɛ sabatira ko caman bɛ faamuya mɔgɔw fɛ hali mɔgɔw bɛ ban ɲɔgɔn na fɛn dɔw la n'u ye miiri u ka diinɛ ma a bɛ nɔgɔya donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen Kɔmi jeunesse ka représentant fana y'a fɔ cogo min na pour que i ka diinɛ ka sabati i bolo kosɛbɛ fo se dɔ de kɛ k'i ye fana f'i balo ka k'i bolo donc a kɛ duwaw k'an ye kosɛbɛ pour que kabada bɛ ɲa ka cogo min na n'o fana bɔra yen an sigilen sɛnɛ fana ma donc kira mɔden k'a ka duwaw k'an ye an b'a dɔn a ka duwaw bɛ minɛ vraiment a kɛ duwaw k'an ye an ka sɛnɛko la ka duwaw k'an ye sanuko la ani an ka Diinɛ taaɲɛ an b' o saba ɲin'a fɛ donc vraiment ne content je suis très content aujourd'hui parce que ni nin koba de ye bi an bɛ foli di an ka sirifikɛ ma n'o ye aseyidu usmani sarifu madani ayidara o denkɛ ye ale min k'an musojɛkulu fara ɲɔgɔn ma k'an ka taabolo sira jira an na

Ala min ye diɲɛ hinɛ dɔnkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini o ala in fɛ a k'o kɛ a ka kiraba kan n'o ye kira muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenkɛ sanumaw ani a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne n'aw ye o la an bɛ o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen ka nabaa bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'aw hami dilan ala k'an sago di an ma garisɛgɛ nafama n'a barikama bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye an bɛ dugaw kɛ jamana in ye n'o ye mali ye ani silamɛ jamana bɛɛ ala ka hɛrɛw don a kɔnɔ tɔɔrɔko ni degun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga ye yarabi ala k'a wuli minnu t'a fɛ jamana in ka sabati yarabi ala k'u yɛrɛ to a la ka tila k'a ɲini ala fɛ ko an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ka tila k'a ɲini o ala in fɛ minnu tɛ fɛ an ka sabati ala yɛrɛ ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ ala k'u dɛsɛ Ala k'u ka sew bin ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu wa alihi o la su in na musa ka bɛn le six premier mois deux mille dix-neuf an badenw fɛ yan banankɔrɔ yan alihamdulila ala sɔnna an ɲuman ka se yan bi wula in na an donna an kun bɛnna an ka dugu ɲɛmɔgɔw bolo mara sira kan dugu ɲɛmɔgɔw bolo diinɛ sira kan n'o ye dugutigiw ye ani imamuw ye u ye an kun bɛn ni bonya ni karama ye an nana a sɔrɔ dugutigi min ni o ka sarakati bɔ bɛ senna an b'a ɲini ala ka hinɛ ani silamɛ suw la ala ka yafa k'u ye ala ka hinɛ mɛlɛkɛ sigi u kunna ni ala kira hɔrɔma ye saya bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ni ala kira hɔrɔma ye sa musa minnu bɔra kuma na an ka dugu maabaw dugutigi min kumana bilasi la a y'an kun bɛn ni bonya ye su in na a b'o cogo kelen fɛn na imamu silamɛya mago bɛ kanu min na ani kelenya min na a y'an kun bɛn ni kumakan sanuma minnu ye o y'o de ye musa a b'o cogo kelen na ka se u ka tɔnkuntigiw ma olu fana nana an kunbɛn n'o ye ani monsieur le maire ani groupement de leaders o sigili min kɛra yan ɲɛmɔgɔ o kumana n'o ye min bɛ kangaba ɲɛmɔgɔya la a nana kuma Alhamdulila bɛɛ lajɛlen ye an bonya k'an karama k'a dɔn fɛnɛ ko nin bɛɛ y'a ka baara bila ka fara dugudenw kan bi su in na nin waati la ka na an lamɛn o ye ala ko sira ye a bɛ ye min ɲini dugu ye sigida ye o de ye dugaw ye sigida ka yiriwa la dugu ka taa ɲɛ na O la ni Ala sɔnna naam Musa an y'a kɛbaga ye ɔhɔɔ mais an m'an jigi da Ala kan walahi nin sigi ninnu n'u bɔɲɔɔnko la naam ko min be ɲini Ala fɛ uun an bolo ko Ala bi sɔn aa bani a be sɔn Ala bi sɔn walahi o la garisigɛɲininaw naam damanda mɔgɔw ɔhɔɔ u ye sanuko ɲini tiɲɛ A nafama n'a barikama bɛ Ala bolo Ala k'a d'an n'u ma aamina dakunko Ala k'a nɔgɔya aamina bijahi Mustafa alayhi salaam wa salaam Musa naam n y'o de fɔ silamɛya de y'an kafo ɲɔɔn kan an kɛ k'an kɛ balima 1 ye k'an kɛ sinji 1 ye tiɲɛ don alhamdulilahi ni bɛɛ k'i ka baara bila bi naam ka na lamɛli kɛ o kɛra o Ala in de tɔgɔ la o don ani o diinɛ min ye an fara ɲɔɔn kan tiɲɛ mun be jagoya uun an kelen-kelen kan ɔhɔɔ ko nin diinɛ in a baara bɛ kɛ cogo di ka ɲɛ an bolo yann'an bɔ dɔw cɛ yan fɛn o fɛn filɛ nin ye musa nin bɛɛ bɛ ban sɔrɔ in an bɛ min ɲini an bɛ min nata musa a bɛɛ bɛ ban Ala ka waliyu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko hasan al-basri o hasan al-basri a ko a ka kumakan dɔ la ko hadamadennin ko a bɛ bɔ diɲɛlatigɛ la a bɛ diɲɛlatigɛ to yen ka sɔrɔ mɔnɛ ko saba b'a la a ma min s'a dan na tari i m'a faamu ko hadamaden bɛ diɲɛlatigɛ to yen ka sɔrɔ fɛn saba b'a la a ma o s'a dan na fiyewu tari i m'a faamu nin ye tiɲɛ ye ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye hadamadenw o ni bɛɛ bɛ bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ka mɔnɛ ko saba to yen ka sɔrɔ o m'o s'a dan na musa y'o fɔlɔ dɔn ko annahu lam yashba' mimma jama'a a tɛ fa fiyewu a ka kafota la nin ye tiɲɛ ye min filɛ nin ye ni tama t'a kun musa ye ka dɔ d'a ma bani ala ka garisɛgɛ k'a ye a bɛ wariw mara k'a bɛ fɔ waa cayara tuma min ka sɔrɔ a yɛrɛ tun b'a ye ko o bɛ n bɔ n ka n dahirimɛ sɔrɔ ka se ka n ka denbaya labalo o bɛ n bɔ o b'a ɲɛ kɔrɔ tuma min musa n'o caman farala ɲɔgɔn kan mun bɛ jigiya a bolo ko n ka miliyɔn caman sɔrɔ aha miliyɔn caman jigiyalen musa ka kow bɛ caya a bɛ jɔn bolo ko n'i y'a caman sɔrɔ ko kow bɛ nɔgɔya musa caman bɛ minnu bolo o ka kunnata o ka ca ka tɛmɛ tama tɛ ne ni e min kun kan o de b'a don n'a cayara a n'a kungo bɛ na a n'a kungo bɛ na o de la ɲinita ka kɛ n bɛ min sɔrɔ ka n to n ka ala nɔfɛ an tɛ fara nka musa k'a fɔ n kana sɔrɔ o tɛ la a sɔrɔ a sɔrɔ an b'o de fɔ an ka kumakan na k'a fɔ n kana fɛn mara o ni ala ɲɛsiranɲɛ tɛ kelen ye la garisɛgɛ tilalen de don ala bolo a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kira mamadu mustafa ka kumakan dɔ don ko ala ye garisɛgɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'a ye cogo min tari i m'a faamu garisɛgɛ tilala ala bolo jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka di ala ye cogo min a ɲin b'a sɔrɔ a jugu b'a sɔrɔ o la ni ɲin y'a sɔrɔ ale ka kɛta bɛ kɛ mun ye ni jugu y'a sɔrɔ ka kɛta bɛ kɛ mun ye o de y'u danfara ye Tari i m'a faamu k'a sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ bɔ ala nɔfɛ o la sayidina ali a ka kumakan dɔ la a ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un a ko bandiɲɛna ko o tɛ n kana fɛn mara ye ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ ko n tɛ don mɔbili kɔnɔ N tɛ da so jan sanfɛ ko o tɛ bandiɲɛna ye dɛ ayi ayi ko a bɛɛ mara mɔbiliw mara etaziw mara mɛ kana sɔn fɛn ka e de mara e ko ala kelen kɔ e tigi ye ala kelen kɔ e tigi ye kana sɔn fɛn wɛrɛ ka k'e tigi ye kana sɔn i ka mara o k'i bɔ ala fɛ kana sɔn nafolo kanu o k'e ɲina ala kɔ ayi kana sɔn nka n'o bɔra a la fɛn bɛɛ tigiya kɛ kana sɔn fɛn ka e tigiya kɛ ala ta kɔfɛ nin de ye ala ɲɛsiran ye ɔ ko nka ko mɔgɔw k'a dɔn sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko adamaden ni bɛ bɔ a la ka sɔrɔ a ma fa fiyewu a ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan a ma fa a la hali bi a bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ko nin y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye walam yudrik ma amila k'a tɛ sɔrɔli kɛ fiyewu a ka nata bɛɛ la hadamaden ka nata ka ca dɛ a bɛ min jigiya aa n bɛna nin sɔrɔ sini n b'a kɛ tan san wɛrɛ n b'a kɛ tan Musa ko mɔgɔ bɛ t'o de la f'a bɛ taa bɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ a ka natamafɛn bɛɛ ka sɔrɔ a m'o sɔrɔ nin de la n bɛ kuma ne ni aw fɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛ kɛ ala dungo ye cogo di an bɛ bila ala ka sira ɲuman kan cogo di sabu a b'an caman de kɔnɔ a ko a mɛn o mɛn an na tiɲɛ sira ta ka baara kɛ n'a ye a mɛn o mɛn an bɛ juguman min na an n'a dabila nka ne na waatinin kɔnɔ aa ni n ye muso furu Aa n na jɛn ni fɛn dɔ ye nka bi ne tɛ se ne dɔw kumakan ye mɛ ɲininkali ye mun ye ko o min natalen don i bolo yala o don bɛ se wa cɛgana joli bɛ yen n'o taara niyɔrɔ tigɛ dugukolo la ka sɔrɔ a ma muso ta a ka ca dɛ o npogotigi joli yɛrɛ bɛ yen n'o taara da ka dayɔrɔ laban na ka sɔrɔ a ma furu nin ka ca nata in bɛɛ tɛ sɔrɔ jɔn bolo ɲininkakali ye min ye yala si hakɛ min fɔlen don ala fɛ k'a ye o di i ma i b'o da dɔn wa ni jɔn m'o da dɔn fɛn jumɛn bɛ e malasa bilen o de la fɛn min ka teli fɛn bɛɛ ye musa o waati ye waati saya b'o de kɔnɔ ɲɛnamaya b'o de kɔnɔ a bɛɛ b'o de kɔnɔ ɔ n'o ka teli n'a bɛɛ ye n'i ka saya b'o kɔnɔ jɔn kan ka jɔrɔ dɛ an kan ka hami ko o b'an sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni setigi bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ ye nkalon ye musa a bɛɛ nkalon I tɛ da o la fo ni fɛn y'i sɔrɔ o tɛ se ka min da ka bɔ i kan musa i b'a dɔn k'a bɛɛ nkalon ye ka sɔrɔ i ma sa fiyewu bana dama i faw i baw i denw musa o dan ye k'o sigi i kɔrɔ k'i hinɛ minɛ wa bana ayi i tɛ se k'a ta depuis ye i b'a dɔn ko setigi ye ala kelen de ye ɔ n'ala mago jɔra o ni na e fɛ mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ de bɛ kɛ faraba ɲɔgɔnkan ye ka taa i da dugukolo duguma ka tila ka segin k'i to o de la jɔn n'a ka min man ka fara fiyewu o y'a n'a ka baara ye jɔn n'a ka baara i man ka sɔn fiyewu e ka baara musa ka ɲinɛ o kɔ baara in ye fɛnba ye jɔn bolo dɛ ale de b'i ɲɛnafin bɔ i dalen kɔ i ka kaburu kɔnɔ gɛlɛya waati la o de bɛna jɔ ka jɔn soronali soronali fɔlɔ ye jɔn yɛrɛ ka baara kɛlen de ye i ye min kɛ n'i bɛna t'o compte rendu kɛ ala ye musa o de ye fɔlɔ ye ko i ye mun kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ maa caman bɛ ɲinɛ nin de kɔ an bɛ mun bila sini ɲɛ Caman hakili bɛ sini diɲɛ ta in de la nka sini lahara ta in caman ɲinalen don o kɔ nka an bɛ mun labɛn an bɛ mun dun sini o bɛ labɛn an bɛ mun kɛ sini musa o bɛ labɛn nka min bɛ yen ni o ka gɛlɛn a bɛɛ ye an bɛ mun bila o ɲɛ a musa an ka dɔgɔ min ka baara kɛra o ye Nin hassan al basiri ka kuma ye k'an tɛ fa fiyew an ka sɔrɔ ta la a b'o cogo la ko an t'an ka laɲini ta bɛɛ sɔrɔ fiyew ni kɔni a b'o mɔnɛw kasi o ye diyagoya ye a sabanan ye jumɛn ye walam yuhsin zada minma qadima alayhi wa abada a ye min kɛ ka bila a yɛrɛ ɲɛ ni o ye a ka sirafana ye ko a bɛ min da ka lahara sɔrɔ ee ko jɔn mana kɛ cogo cogo k'i tɛ se ka o baara kɛ ka s'a dan na i bɛ bɔ yan pewu musa ka sɔrɔ i ma a kɛ fo i yɛrɛ sago ma sabu n'i taara k'i ka saraw ye lahara hali n'i tun ye ɲumankɛla ye i tun b'a fɔ jaa n ma s'a dan na musa j'an kan ka to na an kelen kelen bɛɛ ye k'a fɔ diɲɛlatigɛ in tɛmɛ yɔrɔ de don nabilahi isa alayhi salam a b'o de fɔ an y'a ka kumakan na a ko ij'alu dunya kal qantara k'an ka diɲɛlatigɛ kɛ i n'a fɔ tɛmɛ pɔn pɔn musa N'i bi pɔn fankelen na i b'a nata ka fan dɔ in tigɛ ka taa ɔ yala pɔn min bɛ yen tɛmɛ sira de don mais est-ce que to yɔrɔ don sojɔ yɔrɔ don wa balokɛ yɔrɔ don wa la ko tɛmɛ yɔrɔ de don ko wa ko diɲɛlatigɛ ka kɛ an bolo kal qantara k'an k'an jija an ka kɛ tɛmɛbaa ye an kana kɛ a jɔbaa ye mais an caman bɛ ɲina nin de kɔ an sɛbɛ an tiɲɛ bɛɛ an b'a don min na o ye diɲɛlatigɛ in de ye an b'a ɲini ɲini cogoya bɛɛ la ka sɔrɔ ni an ye diɲɛ to yen ka ala ɲini o ɲini cogo ninnu na an bɛ ala sɔrɔ an b'a sɔrɔ nka an bɛ ɲina o de kɔ an bɛ diɲɛ ɲini an sɛbɛ bɛɛ la nka musa an t'o sɔrɔ diɲɛ ɲinina si tɛ yen k'a ye diɲɛ sɔrɔ nka n'i ye Ala ɲini i b'a sɔrɔ Ala bolo jannen don k'a ka jɔn bɛɛ kɔnɔ jɔni mago b'ale la ni min mago bɛ Ala la n'i ye kan sama Ala ma Musa i b'a sɔrɔ yen nka n'i ye Ala to yen diɲɛ in de kama Musa i tɛ diɲɛ in sɔrɔ nin ye Hasanul Basiri ka kuma ye wa nin ye wulibali ye jɔn tɛ nin sɔsɔ mais Imam Sadiq a y'o de fɔ ko n'i ma diɲɛ to yen k'i ni ko saba tɛ fara ah a hami hami gɛlɛ min kɔ tɛ tigɛ fiyewu k'i n'o de bɛ to ɲɔgɔn na e mana sɔrɔ kɛ cogo o cogo a hami o tɛ taa k'i to fiyewu musa i n'a hami gɛlɛ bɛ si Ka sɔrɔ kuma dɔ la ni diɲɛ tɛ musa i lafiyalen bɛ si nka ka diɲɛ to dusukun na ko i ni hami don sa e ni hami don hami min n'a kɔ tɛ tigɛ wa i ni nata don nata min tɛ sɔrɔ fiyewu wa rajaun la yanal ani jigiya fu jigiya fu min abada e tɛ s'o ma i bɛ to saba de ni ɲɔgɔn cɛ hami hami la yanqati min kɔ tɛ tigɛ wa a b'o cogo kelen na ani nata la yudrik min tɛ sɔrɔ wa rajaun la yanal nin kan k'a to mɔgɔ ka kan ka jɛ diɲɛlatigɛ kɔ wulibali don dɛ Seyidina Ali ko diɲɛlatigɛ ka misaliya bɛ i n'a fɔ sa leyinun massuha wa fi jawfi Ee ko a b'i n'a fɔ sa diɲɛlatigɛ ko sa kɔ ka nugu dɛ k'i bolo d'a kan k'a munumɛnɛ k'a kɔ ka nugu ko nka fɛn b'a kɔnɔ k'o bɛ wele ko poison ba min bɛ sa la n'i taa kɔ nuguya fɛ aa n'o sera i ma Musa a bɛ gɛlɛya, walahi, ko diɲɛlatigɛ misaliya bɛ ten, tiɲɛ, a ye ɲɛ na, ɔhɔ, a yebaa bolo diɲɛ ɲinina bolo, naamu, ale bɛ hɛrɛ dama de ye, nka o kɔ fɔlen, un, Musa o ye bɔnɛ ni balawu ye, Alahu akbar, o wulibali don dɛ, walahi, walahi, anhan, naamu, diɲɛlatigɛ in i b'a ye a damu, n ka n sago kɛ e b'o dama de ye, tiɲɛ Nka basi t'a la sago in kɔfɛ mun bɛ yen saraw de bɛ yen i bɛna min kɛ musa a bɛ taa jɔ a ka ala la a bɛna sara a ka kɛtaw de la nin ye wulibali ye jɔn kan ka miiri nin fɛn ninnu na o de la an bɛ diinɛ min na n'an y'a yɛrɛ yɛrɛ dɔn musa fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ o la pewu silamɛ ye jɔn ye muumini ye jɔn ye yɛrɛdiba ye jɔn ye a laban n'i ye Mahamadu Musitafa lamɛn i b'i yɛrɛ lajɛ yala kira ye nin min fɔ ne bɛ ninnu kɔnɔ wa nin baara ninnu bɛ n na wa o de la silamɛya anw ka laseli ninnu bɛɛ la anw ye silamɛya kɛ jogo baara kɛli ye kira yɛrɛ nana min na o ye o de ye an bɛ se ka sabati o kan cogo di o de la kira Muhamadu Mustafa a ka kuma bɛ yen ko al-mu'min i k'a dɔn mumini k'a fɔ nin ye limaniya jɔn ye ko a kana taa ko dulɔki jumɛn b'a kan na jalamugu jumɛn b'a kun na kɔlɔsi jumɛn b'a bolo ko la la kira bɛ ka mumini de fɔ ko al-mu'min man aminahu nasu ko mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔw danayara ka bɔ mɔgɔ min ma ala amwalihim wa anfusihim man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim a ko n'a ma mumini dɔn ko mɔgɔw danayara u yɛrɛ kun na u ka nafolo la ko maa min ka tɔɔrɔ t'a sɔrɔ dɛ k'o de ye mumini ye nin ye kumaba ye dɛ maa min tɛ se an ka nafolo ma a tɛ se an ni ma ko mɔgɔw danayara ka bɔ maa min ma k' o de ye mumini ye nin hadisa in na a m'a fɔ silamɛw dama dɛ la mɔgɔw mɔgɔw o de la an bɛ silamɛya ye kuma bɛɛ n ko diyakuya diinɛ tɛ terorisi diinɛ tɛ binkanni diinɛ tɛ Maa o maa taara bin maa kan ko nin tɛ silamɛ ye walima ka don da la diyakuya e ta ye nkalon de ye n'o tɛ min ɲinina o de ye ko ka mɔgɔw wele welecogo ɲuman na ka na ala ka diinɛ ma bil hikma wal mau'izatil hasana wajulu ɲuman ani kodɔn ko Muhamadu ka mɔgɔw wele ni o de ye ka na ala ka diinɛ ma wa a banna dɛ n'i ye mɔgɔw wele ala de ye mɔgɔw da ka fɛn dɔ d' u ma min bɛ wele ko hakili hakili mumayyiz min bɛ faranfasiyali kɛ ka wolomali kɛ ka bɔ ɲuman ni juguman na jɔnw bɛ yen Ala ye hakili di u ma, unhun, ɛ ka mɔgɔw wele ka na minnu filɛ kɛnɛ kan yan ninnu diyakuyara ka na wa? ayi, ɔ mun nana ni o ye wele dali ye, o la n'i y'a da Ala ye fɛn min di u ma n'o bɛ wele ko hakili, tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye jumɛn ye Ala ye o dɔnni di hakili in fana ma k'a ka tɔmɔta ta ni ne ɲinina o ma ne ye min faamu ne ko ni mɔgɔ min m'o faamu a ne n'o tɛ sigi o kan ka faa depuis e ta tɛ tiɲɛ ye kira min nana a nana mɔgɔw de cɛ la minnu ma sɔn minnu tun tɛ kira ka faamuya kan a nana kuma olu de fɛ n'i y'a mɛn Abubakari Umaru Usumana k'i b'u tɔgɔ fɔ bi kira de y'u wele k'u bɔ fɛn dɔ la ka na n'u ye fɛn dɔ la tari ma faamu ni kira kun ko ne ni maa si tɛ jɛ ne ka faamu ɲɔgɔn tɛ min na aaa a sera yɔrɔ min a tun tɛ se dɛ kira ni mɔgɔw jɛra ni mɔgɔw balola ɲɔgɔn kan kafiriw kɔni ka tila ka fara u kan madinɛ sigi la ka tɔn sigi tɔn min u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan dugu sigi la kelenya la o kɔnɔna la ka sɔrɔ minnu bɛ boli bato olu b'u ta bato minnu b'u ka diinɛ wɛrɛ la olu b'u ta la mɛ k'an ka kɛ kelen ye sigi la ani adamadenya la an ka kira y'in de yira k'a yira silamɛ ani bɛɛ bɛ se ka jɛ silamɛw ni bɛɛ bɛ se ka balo o de la kira ko tɛ ko n'i ma mumini dɔn ko mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔw danayara ka bɔ mɔgɔ min na mɔgɔ min na u ka nafolo ma ani u ni ma An ka na taa bɔmu don yɔrɔw la an ka mɔgɔw faga f'u ka kɛ silamɛ ye bɛɛ b'a dɔn nin ye nkalon ye o la hadisa min b'u bolo n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn ko nin tɛ fɛn sabatilen ye ayi o jumɛn ye ko umirtu an uqatila an-nas ne kira yamarula ko n ka bɛɛ kɛlɛ f'u ka taa seereya ko ala ye kelen ye ka tila ka seli ka jaka bɔ k'ale yamarula o de la an k'a ta k'a lajɛ hadisa in a bɛ yen fɛn fila don n'an y'a kɛnɛya o kɔrɔ ja faamu wɛrɛ b'a kɔnɔ parce que ka mɔgɔw kɛlɛ an aqtulu nasa o tɛ bal an uqatila nasa al-qital tari ma faamu n ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ɔ mɛ kɛlɛ jumɛn na yala ka t'u faa ni bamuru ye o kɛlɛ wa la mɛ ni maa min tɛ silamɛ ye mumini n'o bɛ kɛlɛ la mɛ o ye kɛlɛ jumɛn ye musa ne bɛ samanda nɔfɛ setanɛ jɔlen don ka e wele k'i ka denbaya wele ala jɔlen don ka nin wele k'a ka denbaya wele wa kɛlɛ de bɛna daminɛ sisan Wolobali don dɛ e bɛ tugu jumɛn kɔ nin bɛ tugu jumɛn kɔ an kɔni jɔlen don abada an tɛ tugu setanɛ ka sira kɔ ɔ i ni setanɛ bɛ kɛlɛ de la o o ye kɛlɛ dɔ ye ɔ ni o don n'u ko k'o tɛ ko fo bamuru kɛlɛ ja kɔrɔ wɛrɛ na y'a la dɛ walima hadisa in bɛ bi ye O kɔrɔ wɛrɛ na kɛ jumɛn ye parce que o de kan ka ta ka lajɛ cɛ min yɛrɛ y'a fɔ yala o de ka kan ka ladege wa jɔn kan ka ladege muhamadu de kan ka ladege ko muhamadu ye bamuru ta k'a jɔ jɔnni kan na ko f'o kɛ silamɛ o k'o yɔrɔ kelen yira a tɛ a tɛ bamuru tara kira fɛ binkɛlen kɔ a kan binkɛlen kɔ a kan u ye san tan ani saba kɛ Makan sigi la ala m'u yamaru hali ni tasara ye bin b'u kan ala ko a ye sabali n'a dɛsɛra a ye bɔ u ye hijira fila kɛ k'u to Makan ka taa Habasha n'o ye Éthiopie ye Afrique yan kira y'a kɛ jama bɔ ko fila kɛ tɔɲɔ kama mais k'u kan'u ta sara o tɛmɛnen kɔ Mamadu Mustafa yɛrɛ degun nana bonya a kan fo a yɛrɛ ye Makan bila ka taa Madina mais Madina yen u tilala ka wuli ko an t'aw to yen dɛ k'u bɛ taa bin u kan Ala ko bi ne Ala jɛnna n'a ye mɔgɔw k'u ta sara. mɔgɔw k'u ta sara mɔgɔ minnu ni u tɔɲɔna bi annahum zulimu tari i m'a faamu jɛn kɛra n'a ye ne ala bolo bi minnu bɛ ka kɛlɛ ka faga ko u yɛrɛ k'u yɛrɛ défend mais munna bi annahum zulimu sabu u tɔɲɔna silamɛya ye bamuru ta nin waati de k'u yɛrɛ défend k'u yɛrɛ défend ɔ mais o ye n ka taa bin dɔ sigilen kan ye wa o ye n ka taa bom don misiri dɔ kɔnɔ ye wa o ye n ka taa dɔw diyagoya terroriser fo silamɛya kɛra o image ye bi ko terrorisiya les islamistes silamɛya tɔgɔ kɛra nin ye nka Musa ko o t'a sɛbɛ ye mais fɛn wɛrɛw bɛ o kɛlɛ la kuma dɔ la min ta a bɛɛ a dɔw dogolen don ninnu a médiatiselen de don silamɛya bɛ bin sɔrɔ ni mun ye mais kuma dɔ la a ye se sɔrɔ ni mun ye silamɛ dɔw ka faamu juguya walima u ka tugu ka silamɛya bin wolobali don sabu n'i ni jugu bɛ kɛlɛ la min bɛ se k'i bin don o don ale ka yirata n'a ka bɔta bɛ k'o de wolobali don dɛ walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum Muhamadu yahudi t'i to yen nasaraw t'i to yen i ni minnu tɛ diinɛ kelen na u t'i to yen fo i ka taa tugu u ka diinɛ kɔ n bɔra ka nin kɛlɛ in fɔ aw ye sisan kɛlɛ dɔ bɛ yen bamuru tɛ ta o la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni hakilila kɛlɛw ye wa o de bɛ bi u ye se sɔrɔ silamɛya yɛrɛ kan bi ni o ye wolobali don dɛ a fɔra minnu t'an to yen n'o ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye ko fo an ka taa tugu u kɔ sabu ala y'a fɔ ni kira ka hakɛ de ye ko yahudiw t'i to yen nasaraw t'i to yen f'i ka taa tugu u ka sira kɔ mais nin aya in kan bɛ ne ni e de ma tari i m'a faamu ne ni e ko fo an ka taa tugu u kɔ caman bɛ an kɔni tɛ tugu u kɔ aa i tɛ tugu u kɔ e ka laɲini ye jumɛn ye ka taa don u ka églisew kɔnɔ wa ka taa u ka ma'abadiw la wa E tugulen don u kɔ o sabu olu ye kɛlɛ min kɛ o sera e la u ye kɛlɛ jumɛn kɛ o nana ni mɔdi kuraw ye ko ninnu de kan ka don a denmusow la e sɔnna i denmuso bɛɛ k'a don ka bɔ nka e n'i ka kɔlɔsi bɛ misiri kɔnɔ asafurula an kɔni tɛ tugu yahudiya kɔ aha N'i ma tugu u kɔ i ka mara tugur'u kɔ i denw tugur'u kɔ i musow tugur'u o y'olu de lade k'u ladege u ka bi mɔdi kuraw la aha ka fini don kɔnɔ bɛ se ka bɔ a fɛ cogo min o bɛ yen bi an balakaw barabɔ kɔbɔ nka e jɛna n'o bɛɛ y'a ka don i ka so nka hali bi k'e tɛ yahudiyaw nɔfɛ aa n'i t'u nɔfɛ i ka denbaya b'u nɔfɛ dɛ a a bɛ tan de o sabu u t'an to yen f'u ka se f'u ka se f'an ka tugu u kɔ tugu kɛra u kɔ bi dɛ e ka du mara lajɛ du minnu ka kan ka mara silamɛya mara cogoya la Ala kira ka denbaya marala cogo min ko a diyagoyalen don mumini bɛɛ kan i ka denbaya ka mara o mara cogo la ɔ an ka kira ka mara cogoya lajɛ ka bi mɔdi kura lajɛ yala an jɛna ni jɔni ye ka tugu o nɔfɛ

Muhamadu a fɔ i denmusow ye Muhamadu a fɔ muumini musow ye k'u k'u ka disabolow kɛ k'u kanw bɛɛ lajɛlen datugu walahi u ka sutura kɛ tiɲɛ zaalika adnaa an yu'urafna Alahu akibaru ni o y'o kɛ an o de ka surun ɔhɔ Musa u bi dɔn ni o de ye ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla o don falaa yuuzayin Musa o la u ti tɔɔrɔ ayi U tɛ degun sɔrɔ n'o kɛra ta sabu silamɛya ye cogoya min ye u la an baw ka silamɛya ye cogoya kɛra disa fɛ ala bolo wa a kuranɛ kɔnɔ kɔni ko n baw aw ka dɔn ka bɔ muso tɔw la k'o ye aw ka sutura ye ɔ min ko n tɛ sɔn dun Mɛ jɛngɛra n'o ye bi dɛ an ka so kɔnɔ denbayatigi min bɛ yen k'a ko a ka kɔlɛ ma ko a ye disa biri diyagoya don o ye joli ye kɛmɛsigi o kɛmɛsigi o ye joli ye anw fɛ yan quatre-vingt-dix-huit pour cent musulman walima quatre-vingt-quinze pour cent musulman min talen don ko jate la kɛmɛsigi o kɛmɛsigi Mali kɔnɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ ye silamɛ ye i b'a dɔn k'o ma sɔrɔ o ma sɔrɔ sabu u m'a faamu tiɲɛ don minnu ka kan ka s'u ma musa olu fana ma se wulibali don dɛ n'o ye ala ka homme de confiance ye a ka jɔnw kan sabu kira ko ten ko al ulama'u umara'u nnasi ala khalqihi wa hum bihim za'im dɔnnibaw k'o de ye ala ka cɛ ye ala ka jɔnw kan a ka homme de confiance minnu kan k'u jateminɛ tari m'a faamu wa olu de bɛ ɲininka jɔnw kunko la yala a ye ala ka ci f'u ye wa a ye min dɔn a y'a las'u ma wa mɛ o ka ɲininkali kɛ ko disa aya joli bɛ kuranɛ kɔnɔ musa kelen tɛ fila tɛ tari m'a faamu ko disa ye diyagoya ye o caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ da de n'a kan karamɔgɔw m'a lase alimamiw m'a fɔ u ye fɛn yɛrɛ kɛ o ka jugu hali o ye o ye juguba ye sabu a ma don u yɛrɛ fɛ yen hali n'i m'a fɔ ŋana ye cogo yira e min kan ka ladege tuma dɔ la a b'a fɔ k'i ye jɔyɔrɔ dɔ ta mɛ i ma si kɛ a ma don i ka so i m'a fɔ mɔgɔw ye nin ye masuliyaba ye ala ɲɛkɔrɔ nka musa min ka jugu a bɛɛ ye minnu y'a kɛlɛ ni nin fɔra ta silamɛya ma se nin bɛɛ la u b'a gɛlɛya kojugu aha ni ne fɔ kunfin dɔw yɛrɛ bɛ fara o kan ten ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn nkalon don aha ninnu b'a gɛlɛya non anw de b'a nɔgɔya ne filɛ ka min f'i ye n'i jɛnna ni nin ye gɛlɛya don gɛlɛya don yawmun asir don min ka gɛlɛn o ye an bɔlen kɔ yan an bɛ taa ɲininka an ka kɛtaw la don min o de ye don gɛlɛya don ye ɔ n'i jɛnna ni nin ye yan ko e bɛ taa nɔgɔya de sɔrɔ nɔgɔya Nin ye wulibali ye dɛ, Alahu akibaru, kuranɛ ko ten o, ko dɔw bɛ yen yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura dɔw bɛna ɲininka fɛsɛfɛsɛ la min ka nɔgɔ kojugu, tiɲɛ, sabu u diɲɛna n'a ye, ɔhɔ, u ka kotaw kɔfɛ u y'u yɛrɛ bɔ a bɛɛ la k'u ɲɛsin Ala ma, ɔhɔ, ka Ala minɛ ka fɛn bɛɛ bila Ala sɔrɔlen kɔ, naamu musa k'u yɛrɛ di ala ma k'a kɛ ka ɲɛ musa n'olu bɛ fɛsɛfɛsɛ hisaban yasira a bɛ nɔgɔya mɛlɛkɛw b'u ɲininka dɔrɔn formalité don k'a remplir ka tɛmɛ wulibali don wa yanqalibu ila ahlihi masrura o tigilamɔgɔw bɛ segin o somɔgɔw ma o ni minnu jɛra k'a dilan k'a ɲɛ ka sɔrɔ u nisɔndiyalen don nka minnu ma sɔn k'a kɛ ka ɲɛ kuranɛ ko fasawfa yuhasabu hisaban aw ko kuranɛ ko ten ko olu minnu mana kɛ ka juguya musa k'olu ka wele da o bɛ kɛ kule de aha olu ka fɛsɛfɛsɛli tɛ nɔgɔya wa olu bɛ segin musa ka taa jahanama de kɔnɔ n'o ye sayiru ye innahu kana fi ahlihi masrura musa ka sɔrɔ nin diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ale kun nisɔndiyalen don sabu a ye mɔgɔw ye bɔkɛ bin na i yɛrɛ di la nafolo di la araba a ko an ta tɛ bila tan anw tɛ kɛ naloma ye ɔ ale min kegunyara diɲɛ na yan musa nin y'ale ye ala bolo Ɔ a y'a ta k'a lajɛ min ye diɲɛ nɔgɔman d'i ma ka taa lahara gɛlɛman d'i ma ani min ye bi ta f'i ye nin tɛ gɛlɛman yɛrɛ walimuso to yen wali nafolo to yen janfa to yen namara to yen gɛlɛya bɛ min n'i ye maa o maa ye a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn musa wali ta b'a bolo n'i y'a ta di mɔgɔw ma a b'a fɔ a ka kan ka dabila Wulibali don tari m'a faamu nin de ye an ka diinɛ ye diinɛ min n'an welelen don ka na ma musa n'o ye silamɛya ye nin de ye o ye wa n'i ye o ye mɔgɔ min na musa o de ye limaniya jɔn ye yahudiyaw t'an to yen n bɔ a ye in de la ko f'an ka taa tugu o nɔfɛ wa o kɛlɛ bɛ yen i bɛ fɛn dɔw ye bi ka silamɛya kɛ terroriste diinɛ ye o kɛlɛ in dɔ nɔ b'a la k'a médiatiser k'a kɛ binkanni diinɛ ye kɔmi anw de bi yan anw t'a kɔlɔlɔ dɔn sabu anw wolola yɔrɔ min i ka silamɛya k'a fɔ silamɛya tɔgɔ ka ye i la o tɛ fɛn tiɲɛ o bɛ se ka fɛn fara i kan de nka jamanaw bɛ yen silamɛya tɔgɔ bɛ i bɛ siran a ɲɛ i ka silamɛya dali kɛnɛ kan musa i b'a dogo wulibali don sabu n'i dɔnna n'a ye siga bɛ k'i la n'o y'a sɔrɔ i tɛ terroriste ye mais kɛlɛw don kɛlɛ minnu b'a fɔ o ma ko gazwul fikri hakilila kɛlɛ musa tɛ dabila ni min ye se sɔrɔ min kan a ye musa tuma caman i b'i ye o ka mara kɔnɔ an b'o kɛlɛ dɔ la bi ani an ka silamɛ minnu n'u fana ka faamu dɔgɔyara walima u ka tiɲɛni bonyana musa ni olu dɔ ka wuli ka jɔ yen k'u dɛmɛ u ka nin baara la nin de bɛ yen nka mumini n y'a fɔ i ye ko kira y'a misali fɔ kira ko silamɛ fana n'i bɛ silamɛ ɲini ko al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi ko n'an ma silamɛ an bɛ ka silamɛ min fɔ ko n'an b'o ɲini ko o de ye mɔgɔw kisira mɔgɔ min da o tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ a nɛn tɔɔrɔ mɔgɔw kisira o ma ani a bolo tɔɔrɔ ko n'a bɛ silamɛ ɲini k'o de ye silamɛ ye ni silamɛya ye dinɛ ye dɛ dinɛ jumɛn don jogo dinɛ yɛrɛ dɔn dinɛ silamɛya y'o de ye ale de nana k'an bɔsi ka bɔ baganya kɔnɔ ka na n'an ye hakilitigiya kɔnɔ Ko se min bɛ e ye kan'a boli maa kan ko n bɛ s'a la o de la silamɛya ye kodɔn diinɛ de ye n'i ye silamɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ ala kira min nana n'a ye k'o lamɛn silamɛya in yɛrɛ la ka tila k'an ta lajɛ a n'an bɛ min na musa o cɛ ka jan dɛ mɛ nin fɔ waati kira ɲinɛna seli kɔ wa ayi a ɲinɛna su kɔ wa ayi a ɲinɛna hiji ni jaka kɔ wa ayi mɛ munna a m'o fɔ yan sabu seli ni su ni hiji ani jaga bɛɛ mago bɛ fɛn min na silamɛya ko la a y'o kun de fɔ aa a bɛɛ mago bɛ nin de la ko ka kisi ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma walima ka kisi mɔgɔw ka kisi ka bɔ e tɔɔrɔ ma i da tɔɔrɔ musa an'i bolo tɔɔrɔ kana bin mɔgɔw kan musa kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye kana kɛ binkannikɛla ye Musa tɔɲɔli ye fɛn juguba ye. Han! Abudulu kadiri Jayilani. Ɔnhɔn! A b'o de fɔ a ka kumakan na. Uun kɔni! A ko tɔɲɔli. Ɔnhɔn! A ko a y'a yɔrɔ majanya ka bɔ a la. Walaw bi su'i zɔnni. ko hali n'a kɛra dama ka maa jigiya. Ɔnhɔn! Ni juguman ye. Uun! O dama dɛ. Ɔnhɔn! Ko o tɔɲɔli hakɛ in. Naamu! K'i k'i jija. Ɔnhɔn! I k'i sen bɔ o la. Haa bani! Kana maa tɔɲɔ. Ɔnhɔn! Fo ka taa se degré ma. Naamu! Ko mɔgɔw ko ko karisa a ye wari min sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn shɛfin nafolo de b'a bolo e ka sigi o jigiya ten nin laban na kɛ tiɲɛ ye o kana an bɛɛ sɔrɔ ka sin ka sɔrɔ ka tɛmɛ an kan abudulu kadiri ko hali n'a kɛra o hakɛ nin ye a k'i k'i yɔrɔ majanya o la ko sabu ka d'a kan inna allaha la yujawizu zulma zalimin ko i ka dɔn ala a tɛ sɔn fiyewu tɔɲɔli hakɛ fitinin tɔɲɔlikɛla ye k'a b'o to yen k'o pardonner ko abada k'a t'i to yen hali n'i y'a jigiya juguman jigiya ni dɔ ye ka cɛ dɔ ni muso dɔ tɛmɛtɔ ye e n'i ye ninnu ye nin ɛri in kɔnɔna na ɲankuma ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ musa k'o yɔrɔ bɛɛ ko ala y'a nɔ ta abudulu kadiri jayilani ko ten a k'a y'a nɔ ta ko wa k'a taa to yen a t'a to yen mɛ an b'o tile de la bi ahan ka jigiya ni ye tɛ dɛ bali k'a da i la ka nkalon tigɛ an b'o tile de la bi ka ɲɔn tɔgɔ tiɲɛ k'a ɲini ka ɲɔn hayibu an k'an farati n'i ye sa a tɔgɔ ye di Hassan al Basri naamu a ka kumakan dɔ bɛ yen Musa uun a b'a fɔ ko ale ni jamakulu dɔw bɛnna ɔhɔɔ ahaa uun ko lɛbu kun t'u la a n'u jɛra lɛbu kun tɛ nka ko kuma min na u y'u da don mɔgɔw ka lɛbu la k'a fɔ karisa bɛ tan dalilu t'a bolo ko ala ye lɛbu bange u yɛrɛ la u sogola n'u yɛrɛ ye ka mɔgɔw to yen tari m'a faamu a ye nin de fɔ a ka kuma na ko adraktu qawman lam takun lahum uyub falamma takallamu fi uyubi nasi fa ahdasa llahu lahum uyuba lɛbu kun t'u la nka kuma min na u ko f'an ka mɔgɔw lɛbu ko ala ye dɔ se u yɛrɛ ma min bɛ u ɲina min b'u ɲina ninnu kɔ Jɔn ka sogola n'i yɛrɛ ye sabu i yɛrɛ kun fɔlɔ lajɛ bani ko ne bɛ di mɔgɔw to yen i yɛrɛ lajɛ nin de ye fɔlɔ ye a ye jumɛn fara a kan a ko wa adraktu qawman kanat lahum uyub fasakatu ala an uyubi nasi fasatara llahu uyubahum k'ale ni dɔw fana bɛnna ko olu kun ye fɛn kɛ min ye lɛbu ko ye min bɛ s'u ma nka u y'u da de ka bɔ mɔgɔw ta ma min bɛ mɔgɔw la u ma ɲɛsin u ma ɔ ko min bɛ u yɛrɛ la ko ala y'o sutura u kan Ibrahim bun Adham a bɛ nin de fɔ a ka kuma na a ko iza ra'aytumu nasa mashgulina bi uyubi nasi fashtagilu antum bi uyubi anfusikum n'a ye mɔgɔw ye k'u sogolalen don ni wali lɛbu ye a karisa y'a don tan nin bɛ tan la ko aw kana sogola n'olu ta ye dɛ fashtagilu antum bi uyubi anfusikum ko a ye jɔrɔ a ye hami a ye sogola ya lɛbu min bɛ a yɛrɛ kun na a ye sogola n'o ye n'o kɛra a b'o dilancogo ɲɛɲini a ye mɔgɔw ta to yen musa jan kan ka to na nka i ɲinalen o de b'a to i kun bɛ da dɔ ka finɛtiri la k'u bɛ mun na yen nka e kun datɔ o ye lɛbu dɔ ye e yɛrɛ la e m'o ye o de y'i kun da o fenɛtiri la mɔgɔw ta to i ta kɛ e tɛ ɲininka mɔgɔw kunko la o la e bɛ ɲininka i ta de la ko e ye mun kɛ nka bi min bɛ yen o ye nin de ye an ka lɛbu an ka tɔgɔ tiɲɛ Musa. e tɛ se ayi e tɛ se ayi o de la an bɛ kuma k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ko a ye sabali a ye sabali sabali de don n'i sabalila musa i ka laɲini ye min ye ala b'a d'i ma nka a y'u to yen min ka di min ye o k'o fɔ nka se bɛ ala min ye a bɛ to a ta la dɛ man al-fard man as-samad man al-qahhar man al-wahhab man ar-razaq wahidullah ye misaliya ye dɛ min ko n ka bɛɛ lɛbu da kɛnɛ kan musa ɛ ala t'i fa a bɛ fɛn jira i la o ka jugu i ye min fɔ ye ne kɛnɛ kan ko de ye bi minnu bɛ sen na wulibali don k'a fɔ ninnu tɛmɛlen ye san ba kelen ni kɔ N'o ye Hasan al-Basri ye a tɛmɛ ye dugukolo sanfɛ san ba kelen ani kɔ bi nka a ye nin kumakan minnu fɔ sabatilen filɛ ninnu ye kira yebaw ye tabi'inaw don minnu ye kira ye Hasan al-Basri ninnu ye olu ye o kɔrɔ san ba kelen ani san kɛmɛ caman olu tɛmɛlen ka bɔ dugukolo in sanfɛ nka u ye fɛn minnu fɔ a sabatira dɛ Ala jɔn ɲumanw don u kɛra Ala fɛ wa u y'an bilasira ni minnu ye n'an y'an janto u la Musa an bɛ Ala sɔrɔ an b'a ka kira sɔrɔ tari i m'a faamu o la Mamadul Mustapa a ye nin de fɔ muminu misaliya la diinɛ in ye nin de ye nka seli dama o tɛ o de la kuranɛ b'a fɔ ten ko an kana sɔn fiyewu ka bɔ an ka diinɛ sɛbɛ kan.

man yartadda minkum an dinihi ni maa min sɔnna ka yɛlɛba ka bɔ a ka diinɛ na diinɛ min ye silamɛya diinɛ ye ni o ye jogo diinɛ ye ka bɔ o la ka bɔ a la tɛ k'a fɔ n donna dɔwɛrɛ la ye la fɛn minnu bɛ yen n'i ka kan ni o ye o kɛli ye ka bɔ o la musa pewu sabu i b'i to a la i bɛ bɔ a la ka sɔrɔ i b'a kɔnɔ ye nka i bɛ bɔ a la pewu silamɛya ye min ɲini an fɛ ni an ban o ma musa a b'i n'a fɔ i jɛnna n'a bɔ pewu ɔ ko ni maa min murutira ka bɔ a ka diinɛ in na an dinihi ko i ka bɔ fasawfa ya'ti llahu biqawmin ko a mɛn o mɛn ala bɛ na ni jamakulu ye yuhibbuhum ala yɛrɛ bɛ minnu fɛ ala yɛrɛ b'u fɛ o mɔgɔw bɛ na wa yuhibbunahu wa u yɛrɛ bɛ ala fɛ Ni e banna ka fɔ n tɛ sɔn silamɛya ko jogo ka baara kɛ an ka jɛnɛ ni janfa dabila an ko an ka dɔ kɛ o la a ko ko e k'i ta to fasawfa fasawfa a mɛn o mɛn ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum a mɛn o mɛn ne ala nana ni mɔgɔ dɔw ye n bɛ minnu fɛ wa yuhibbunahu wa u yɛrɛ bɛ ala fɛ azillatin alal mu'minina musa ko ɲɔgɔnkɛlaw don u mumini damaw ni ɲɔgɔn cɛ u hinɛ bɛ ɲɔgɔn na u makari bɛ ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka bi silamɛya yecogo tɛna kɛ ten ka kɛ silamɛ min min ni min tɛ sira kelen la o b'o fa nɛni o b'o ba nɛni o b'a ɲini o ka lɛbu la ala ka cɛw a ka mɔgɔw azillatin alal mu'minina olu mumini dama u ka nɔgɔn ɲɔgɔn bolo wa a'izzatin alal kafirina nka gɛlɛya b'u ni minnu cɛ musa o ye minnu ko an tɛ sɔn an b'aw kɛlɛ k'aw bɔ nin na musa n'u ka degun bɛ maa sɔrɔ a dan ye olu ye an ka nin taama in na n'an ye kira ka wele da kira yɛrɛ mako tun bɛ fɛn min na Silamɛya in na n y'a f'i ye a ye silamɛw fo a y'u sabati fɛn min kan n'o ye silamɛya bai'a ye an y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw wulila i bɛ mɔgɔ jateden kɛmɛ ka na ka bai'a kɛ an ma wele da yɔrɔ si kɛnɛ si kan an ka su wajuli na ni maa ma caya kɛmɛ ye ka n'u yɛrɛ di ala ma o ma kɛ bi Ɔ su fila maa kɛmɛ duuru nin y'a su sabanan ye su fila wajuli maa kɛmɛ duuru minnu nana u yɛrɛ di ko an bɛ bai'a kɛ ka sa a kan n b'o ka ɲininkali kɛ a maa kɛmɛ duuru maa kelen b'a la ne bɛ min dɔn a cɛ wa muso de ayi ne t'a si dɔn ala de b'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye nka n'u ni ne ma ɲɔgɔn ye u n'u ka ala bɛ ɲɔgɔn ye wulibali don dɛ bai'a in ye jumɛn ye ko ne tɛ fila fara ala kan ne tɛ sonyali kɛ ne tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga ne tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni muhamadu ye n bila ɲuman min na n b'o kɛ aa wa nin kɛlen olu de bɛ kɛ mɔgɔw ye ala ye minnu fɔ ko fasawfa ya'ti Allahu biqawmin a mɛn ni aw sɔnna a y'a kɛ mɛ n' aw ma sɔn n nana ni jama ye minnu bɛ ne ala fɛ n yɛrɛ b'u fɛ o ye jɔnw ye kira ye fɛn di minnu ma n'u jɛnna n'a ye k'u bolo fila duuru a kɔrɔ ko ala an bɛ jɛ n'a ye ne ka kira y'an weele ka na nin ma anw b'a kɛ anw t'an nɛgɛ o de la ko ne n'a jumɛn bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye bai'a min kɛ nin wɔɔrɔ yala u y'a kɛ ne de ye wa ayi n tɛ fila fara ala kan o tɛ ne ye koyi n'a y'i diya kɛmɛ fara a kan a mun bɛ se ne ma foyi n tɛ sonyali kɛ o y'i yɛrɛ kunko ye n tɛ jɛnɛya kɛ i yɛrɛ de don n'i minɛna a fɛn fɛn la lebu bɛɛ bɛ se e de ma nin ye wulibali ye dɛ nka anw ta ye jumɛn ye ko an y'a dɔn ɔ n'an y'a dɔn a laseli diyagoyara an ma k'a fɔ a ye ka tila ka garanti de d'a kan a wulibali don dɛ an kuma yɔrɔ la n'an kumana n m'a fɔ maa tɛ kuma an kɔfɛ maa tɛ se k'o bali nka e tɛ maa min sɔrɔ ko u ye nin fɔ ko a bɛna jɔ o la ko nkalon don ni dalilu ye n'o sɔrɔla don min an b'an da de ayi n'o sɔrɔla don min musa an tɛ foyi fɔ ala ta la bilen an b'a jɔ ye nka o de tɛ sɔrɔ mɛ nin ye diyagoya de ye ne ni aw kan ne m'a diyagoya dɛ ne tɛ se k'a diyagoya yɛrɛ nka ala ka kira o de ye an wele ko a ye na bay'a kɛ n ye silamɛya kan layidu wɔɔrɔ don ni min y'a dafa i tɛ jɛni bilen ɛ ni mɔgɔ min mago bɛ alijinɛ na ko n bɛ kisi ɲini o tigi bɛ dɛsɛ ka nin kɛ wa i tɛ dɛsɛ e n tɛ sonyali kɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni muhamadu ye n bila baara ɲuman min na Ne de y'i bila min na tɛ dɛ la ni kotigi y'i bila ɲuman min na n'o ye muhamadu ye ko n bɛ o de kɛ musa nin man ka man ka gɛlɛya silamɛ ma o ayi ayi dafalen ye ala de ta ye dɔw bɛ se ka siran e ni n ye nin kɛ n yɛrɛ b'a dɔn min min na la mɛ i bɛ min na hali n'i ma nin kɛ i man ka to o la o a ayi i man ka to o la dɛ i bɛ jɛ ni nin de ye wa nin b'i bɔ a la nin de ye cɛw bɔ a la ɛ cɛ minnu tugura alakira kɔ ɛ u tun bɛ fɛn dɔ la o mɛ fɛn dɔ de ye u bɔ a la o de ye nin ye ka jogo ta i yɛrɛ ye ka bay'a di Ala ma ni sitanɛ ko a bɛ se i la Ala bɛna jɔ i ɲɛ kɔrɔ, anhan, ko n ka jɔn k'i tun ye layidu dɔ di i tigi ma, ok, ɔ kana n ko ta bilen, o wulibali don dɛ, nin bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na, nin bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na O de la an ka se yɔrɔ ninnu bɛɛ la an bɛ kuma wasalen an tɛ degun anw tɛ mɔgɔw wele foyi la ko na fara ne kan walima na mugandenya la o t'i bolo ye anw y'i weele fɛn kelen de la i ka kira y'i weele ka na min ma wa i ka diɲɛ kisi don dɛ ani lahara ta maa o maa ye nin ta i bɛ kisi diɲɛ na ayi wulibali don ayi e tɛ taamasiyɛn bolonkɔniw na bilen ni maalankolonya ye i bɛ bɔ o kɔnɔ pewu i bɛ kɛ maaba ye i ka diɲɛso sigi la ka tila ka kɛ kisi sɔrɔbaa ye lahara wa o de ka gɛlɛn bɛɛ ye alihamdulilahi rabili alamina nin kun y'a ye kangaba mara la jamiyatu ansar dini isilamiya tɔnden minnu bɛ yen olu ka turune nɔkantugu kan min hukumu kɔnɔna na n'u ye wele bila an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ ma a seyidi sɛrifu amɛdi tijani haydara sigi ninnu kɛra u fɛ ka bɛn janvier kalo ma san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn an b'ala deli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ a mɛn tulo ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen laseli in kun laban na cɛw ni musow caman nana layidu wɔɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukuran lakum fi amanillah